an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ sefila media bɔlɔlɔw sira fɛ nin wagati la an ka page facebook fara youtube kan n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ k'an suivi direct la nin wagati la bi an wulila ka se bakɔrɔba samakɛ ma ni dɔw k'a ma ko jinɛtigi bakɔrɔba bakɔrɔba i salamu aleykum wa aleykum salam sefilayi kori basi t'i la alhamdulilayi basi foyi tɛ na nba nba bakɔrɔba n b'a dɔn nin wagati la diɲɛ bɛɛ sɔgɔlen b'i la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i la nin sanga nin wagati nin kɔnɔna la a ka di i ka folikan bila ka taa se diɲɛ mɔgɔ ma an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali la sabu bakɔrɔba ɲininkali b'an bolo k'a sɔrɔ i la bi alhamdulilayi rabil alamina ko n bɛ an filɛbaga bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'u bɛɛ salamu aleykum donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ɔ ko bakɔrɔba samake don bakɔrɔba ye dɔnnibaa ye i ye mori ye madu i sigilen bɛnnen bɛ moriya ma ne ye ka ala wele jɔn ye bakɔrɔba mais maa caman mana i bakɔrɔba ye sisan u bɛ kabakoya parce que i ɲɛ dugalen don i ɲɛ a tɛ yeli kɛ bakɔrɔba i bɛ dɔnni min baara o kɔnɔna na cogo di ani mun ye sababu ye alihamdulilayi rabil alamina sefilayi bi n bɛ ala fo ka ala barika da ɔ sefila ala n'a ye fɛn dɔ minɛ jɔn na a bɛ dɔ d'i ma alihamdulilayi rabil alamina tiɲɛ don bi bakɔrɔba ɲɛw tɛ yeli kɛ ɔ nka bakɔrɔba yɛrɛ bɛ se ka ko min dilan maa caman bɛ yeli kɛ maa caman ɲɛ bɛ yeli kɛ olu tɛ se k'o dilan dɛ alihamudulilayi k'a sababu kɛ mun ye bakɔrɔba yɛrɛ ka dɔnni a sigilen don jinɛ ko de kan ala ye jinɛw de kalifa bakɔrɔba samake la donc bakɔrɔba hamina ko mana kɛ diɲɛ fɛn fɛn ye jinɛ ninnu bɛ bakɔrɔba dɛmɛ k'o ko dilan an bɛ ala fo k'a barika da bi n'o ko ye
Ça veut dire i ka baara la i ni jinɛ de jɛlen don. Voilà ne yɛrɛ ka baara yɛrɛ sigilen don jinɛ ko de kan bawo jinɛw yɛrɛ de ye dalilu ta k'a di ne bakɔrɔba ma jinɛw yɛrɛ bɛ baara kɛ ne bakɔrɔba ye. Bakɔrɔba i ka baara ninnu kɔnɔna la conséquence t'a la. Ɔ ne ka baaraw kɔnɔ conséquence foyi t'a la. Conséquence foyi t'a la. Ni min bɛ dilan dɔrɔn o bɛ dilan. Ɔ ni min fana tɛ dilan ɔ o fana bɛ ɲɛf'i ye parce que adamaden jɔn kodɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ i mana ko dɔn cogo o cogo e tɛ se k'a bɛɛ dɔn i y'a ye donc i bɛ dan i ka dɔnni dan fitinin de la sefilayi n'i y'a ye bi an b'an sigi ka kuma diɲɛ mɔgɔ ye sefilayi mɔgɔninfinw sɛgɛnna de adamadenw bolila fo k'u boli yɔrɔ ban hali paranti kɔrɔ min mana dɛsɛ mɔbili boli la sefila o bɛ t'i sigi k'a yɛrɛ kɛ mori ye bi an bɛ don min na i ko bi mhm. dɔnni yɛrɛ waati dɔw la kuma yɛrɛ fɔli a bɛ adamaden maloya mais ne bakɔrɔba ye n sigi ka miiri de mhm. fo an ka na kuma de mhm. ka tiɲɛ ani nkalon k'a bɔ ɲɔgɔn na parce que adamadenw sɛgɛnna tiɲɛ tɛ fɔ mɔgɔw ye y'a mɛn donc o de kama an kɔni sigikun ye an b'a fɛ an seko ye min ye an ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ an k'o dilan k'a di mɔgɔw ma an k'o kɛ mɔgɔw ye an ka mɔgɔw jigi tugu an ka mɔgɔw dɛmɛ an balimaw an'an sinjiw donc o de kama mhm. bi ne yɛrɛ bɛ sigi diɲɛ ɲɛfɛ ka kuma mhm. a tɛ tɛmɛ o kan k'a d'aw bɛɛ lajɛlen eh, tulo kan bi an ɲɛ bɛ cheick bakɔrɔba samake ni dɔw k'a ma ko jinɛtigi bakɔrɔba bi an n'ale de bɛ baro kɔnɔna na halisa an b'a fɔ lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ma donc an bɛ facebook direct la youtube direct fana bɛ yen

hali n'i ko ko bakɔrɔba k'i sa don f'i ye alhamdulilayi rabili alamina o dɔɔnin seyifila jinɛw y'o di ne ma ne bakɔrɔba bɛ filɛli kɛ n bɛ filɛli kɛ ni jinɛw bɛ filɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ n ka jinɛw ɲininka kuma dɔ adamadenw kungo la hali ne bakɔrɔba yɛrɛ bɛ sigi ka laturu so tan ni wɔɔrɔ fana wolo jinɛw y'o dɔɔnin di ne bakɔrɔba ma bi alhamdulilayi rabili alamina n yɛrɛ k'i sigi ka ne yɛrɛ bɛ n sigi ka laturu da k'a ta ninso la mm. fo ka taa se ko laban ma n bɛ ala fo k'a barika da ne yɛrɛ bakɔrɔba bɛ laturu da mais i bɛ maa kungo lajɛ a la n bɛ maa kungo lajɛ a la mm-hmm. nka mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ni n ka jinɛw ka filɛli de ka ca ni ne ka laturu da ye mm-hmm. ni jinɛw ka lajɛli ni jinɛw ka lajɛli o ye mun ye n'i ye ne wele bakɔrɔba ni haminanko de bɛ ne la n'an bɛnn'a la n'i ye n ka lajɛli wari ci n ma n y'a f'i ye ka tɛmɛ n ka lajɛli wari ye waa fila ye n'i y'o ci ne ma ɔ n bɛ n ka jinɛw ɲininka kɛ karisa kungo ye mun ye karisa haminanko ye mun ye donc u mana an bilasira ni min ye n b'o da i tulo kan voilà ça veut dire lajɛli la n'i bɛ jɔn ka lajɛli kɛ i b'a bɛɛ lajɛlen de f'a ye voilà i b'a bɛɛ lajɛlen de f'a ye i mana fɛn fɛn y'a ka ko la i b'o de f'a ye cɛ i ka lajɛli bɛ boli jɔn ko bɛɛ de ne ka lajɛli bɛ boli adamaden ka ko bɛɛ de kan mhm. parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ mhm. adamaden yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sigilen mun kan fɔlɔ mhm. garisigɛ kɛnɛya y'a mɛn laɲiniw donc adamadenya yɛrɛ sigilen don olu de kan n'ala ye garisigɛ ɲuman di ka kɛnɛya di donc laɲini caman bɛ yen o bɛ sabati o kɔnɔ donc lajɛli bɛ kɛ i ka kibaruya bɛɛ kɔnɔ k'i kunnafoni

n'i y'a ko ni eh, bakɔrɔba jinɛtigi bakɔrɔba samake a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'i ka lajɛli kɛ n'ala ka jɛ bakɔrɔba hmm. n'an bɔr'o la maa min bɛ yen ni siri jugu b'a tigilamɔgɔ kan o dun alhamdulilayi arabili alamina hmm. eh, seyifila hmm. i nana bɔ n ye bi a diyara n ye ɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ daga caman sigilen na yan daga caman de bɛ ne bolo seyifila jinɛw de ye ne sɔn daga ninnu na o daga ninnu siri mana k'i la cogo o cogo n'i y'a ji sɔrɔ k'a da i farikolo kan seyifila i ka siri b'a yɛrɛ ɲini adamaden ma n'i dabali cogo o cogo ka juguya k'i la n'i ye daga ninnu ji sɔrɔ n'i y'a ko dɔrɔn alihamudulilayi mais i bɛ taa sɔrɔ siri dɔw bɛ yen walima dabali dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ɲɛɲinini de y'a s'i ma donc o dabaliw fana an bɛ lajɛli de kɛ parce que siri dɔw bɛ yen a tɛ tigɛ ni joli ma bɔ siri dɔw bɛ yen a tɛ tigɛ saraka dɔw bɛ yen fo olu ka bɔ mais k'a fɔ dɔrɔn nin waati in kɔnɔ parce que n'i ko siri siri nasira ka ca adamaden an yɛrɛ kɛwale caman bɛ yen a bɛ siri se adamaden ma awɔ an yɛrɛ kɛwale caman a bɛ siri se adamaden ma hali mɔgɔninfin filɛ nin ye ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ fɛ ka ko koliji min na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ eh, eh, sugunɛ kɛ mhm. n'o sugunɛ don n'o koliji kɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka na ni siri dɔw ye o donc o siri n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen mhm. i bɛ taa sɔrɔ sisan mhm. hali maa bɛ fini min don i la i ka kurusi min i b'a don i la n'i kɛra cɛ ye donc o kurusi don cogo n'i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn nin bɛɛ bɛ se ka na ni siri ye adamaden na ɔ mais mɔgɔ dɔ fana bɛ yen dɔ b'i ye i man d'a ye walima i ma fɛn k'a la i juguya b'a kɔnɔ mhm. a bɛ wuli ka dabali kɛ ka siriw k'i kama mhm. i mana don diɲɛ ko o ko la ɲɛ tɛ sɔrɔ o la mhm. o la i bɛ fura caman ko i b'a sɔrɔ laɲini tɛ sabati fo o ko ka lajɛ de k'a dɔn mun de don donc n'o ɲɛɲinina k'o ɲɛdɔn ni saraka de bɛ bɔ ka sɔrɔ ka fura d'i ma o bɛ kɛ ɔ ni ɛ ɛ ɛ fura bɛ d'i ma ten ka sɔrɔ a ma se saraka bɔ la o fana bɛ dɔn o bɛ ɲɛf'i ye. a tɛ tɛmɛ o kan dɛ.
ça veut dire mɔgɔ o mɔgɔ mago mana jɔ a la o bɛ se k'i wele. mɔgɔ o mɔgɔ mago mana jɔ siritigɛla la alihamudulilayi rabil alamina n'i ye ne bakɔrɔba samake wele ko siri de b'i kan siri banna. a banna.
a banna. bakɔrɔba i ko a banna.
a banna.
i ko a banna bakɔrɔba seyfila maa bɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma o de kan ne bakɔrɔba n nisɔndiyalen n wasalen n bɛ n sigi ka dɔnni kuma fɔ a ma a maloya tɛ n na a kunmasuuli tɛ n na e ɲɛ tɛ ne sigilen na ne b'ala fo k'a barika da ala ye maa min jɛ yeli la o tigilamɔgɔ bɛ ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka adamadenw balo maa min ka ca maa bi naani ye maa min ka ca maa bi wɔɔrɔ i tɛ ala fo wa
ne tɛ foyi ɲini ala fɛ bi k'a ma kɛ ne ye n bɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye mun na

bakɔrɔba min y'an ka tunkaranko ye an bɛ bɔ yan an bɛ taa tunga la bakɔrɔba caman taara tunga na fɛn ɲini kama mais i b'a dɔn n'i taara tunga na tunga tɛ se ka diya i la abada n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ t'i bolo o ye sɛbɛn ye sɛbɛn ko la n'an f'a ma ko papiye i ka dɔnni kɔnɔna la i bɛ papiye baara ma alihamdulilayi rabil alamina seyfila an bɛ ala fo ka ala barikada papiye ko kɔni sira kan an y'an baden caman dɛmɛ papiye ko la parce que tunga ko in filɛ papiye ko de y'a la gɛlɛma ye ka tɛmɛ fɛn caman kan mais n'i y'an wele papiye ko fan o fan na n'a y'a sɔrɔ i y'a baara daminɛ i b'o f'an ye ɔ n'i ma papiyew don fɔlɔ fana i b'o f'an ye nka papiye ko nasira kɔni kan n'an wulila k'an jɔ ka maa o maa dɛmɛ ala ni jinɛw barika la i ka papiye i b'a sɔrɔ
a kɛra dugu o dugu ye a kɛra diɲɛ dugu o dugu ye i y'a mɛn n'an y'a ko jateminɛ n'a kan ka sɔrɔ an b'o de f'i ye i b'a sɔrɔ n'a man kan ka sɔrɔ n'a man kan ka sɔrɔ fana an b'o f'i ye dɛ parce que adamaden filɛ waati dɔw jinɛw b'a fɔ an yɛrɛ ɲɛna karisa nin tigi labila nin ka sababu t'i bolo donc n'an ye mɔgɔ min labila don min ko nin sababu in t'an bolo o fana kana bali i la parce que dɔnni kɔnɔ ne bakɔrɔba kalikan ye n b'a fɛ ka tiɲɛ de tagama dɔnni kɔnɔ dɔnni nkalon a maloya bɛ ne bakɔrɔba la n b'a fɛ ka tiɲɛ de taama dɔnni yɛrɛ kɔnɔ bi bakɔrɔba n'an bɔr'o la baarako dun alihamdulilayi rabil alamina ɛɛ baarako mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'an wele Seyifila ko i ka baarako de gɛlɛyalen don an b'a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ baarako in siri don wa dabali de don wa juguya de don wa an b'i dɛmɛ a la donc mais i bɛ taa sɔrɔ fana hali an bɛ ka kuma an da bɛna s'a ma kunnafɛn ko fana bɛ maa caman ka ko caman fana gɛlɛya i y'a mɛn o bɛ cɛw la o bɛ musow la mais i bɛ taa sɔrɔ o kunnafɛn ko in dɔw ta bɛ gɛn dɔw yɛrɛ ta tɛ gɛn mais walawalali ni jateminɛ o bɛɛ bɛ dɔn o de la donc i ka baara ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'an y'a lajɛ ni dabali don an b'a f'i ye siri don an b'a f'i ye juguya de don wa an b'a f'i ye wa an b'i dɛmɛ fana inshallah a tɛ tɛmɛ o kan M'a dɔn an bɛ bakɔrɔba ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔ ma whatsapp fara a bɛ whatsapp sanfɛ n'a ye maa min jɛ i bɛ se ka appel direct kɛ 00 223 76 24 65 34 n'ala ka jɛn ni kunko ni bakɔrɔba Samakɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bakɔrɔba n'an bɔr'o bɛɛ la Eh, maa min bɛ muso ko baara b'o kɛ n bɛ karabali n bɛ karabali kɛ Seyifilayi n bɛna kuma dɔ f'i ye bi eh, muso baara cɛ baara a ka gɛlɛn dɔnni kɔnɔ dɛ nka mun b'a gɛlɛya ɲɛdɔnbaliya ani faamubaliya de b'a gɛlɛya i y'a faamuya an bɛ don min na i ko bi Seyifilayi. kunnafɛn bɛ muso caman kɔ n bɛ fɛn kelen de f'i ye bi bi jinɛw ka mara kuntigiya a bɛ muso de bolo i b'a ye i waati dɔw i ni bɛ da muso dɔ kan i bɛ diɲɛ ala deli sugu bɛɛ kɛ dabali sugu bɛɛ kɛ wurudi sugu bɛɛ kɛ muso in tɛ sɔn fɛn wɛrɛ t'o kɛ koyi parce que e b'a dilan cogo o cogo kunnafɛn ninnu b'a tiɲɛ i b'a dil- ala deli dilan cogo o cogo jinɛw b'a tiɲɛ bon ni maa min t'o ɲɛ dɔn Ah, i bɛ mɛn muso baara la k'a fɔ ko dɔnni yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ka taa sɔrɔ e de m'a faamuya dɔnni ye tiɲɛ ye dɛ parce que n'i ye a fɔ ne bakɔrɔba ye nin muso in minɛ ka di yan ne bakɔrɔba b'a lajɛ fɔlɔ de muso in ye maa sugu jumɛn ye fɛn sugu jumɛn de b'a nɔfɛ n'i ko bakɔrɔba nin cɛ in minɛ ka di yan n b'a lajɛ cɛ in ye mɔgɔ sugu jumɛn ye fɛn sugu jumɛn de b'a nɔfɛ donc n'i y'o ɲɛdɔn ka ban i b'o minɛ kɛ baasi foyi t'o la alhamdulilayi an y'o camanba de kɛ a b'a kɛ an b'a kɛ hali maa min jamana kɔfɛ hali maa min bɛ jamana kɔfɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ni bɛ muso de kan wele n'an ye lajɛli kɛ n'an ye ɲɔgɔn faamuya la an b'a minɛ k'a d'i ma su ko ni dugusajɛ ni ɲɔgɔn cɛ. ça veut dire tɛgɛ tɛ maga baara foyi la ni n ma lajɛli kɛ. ne tɛgɛ tɛ maga baara foyi la fo n k'a lajɛli de kɛ fɔlɔ. wala.

eh, fanga dɔgɔya fanga ka eh, fanga dɔgɔya ka bon an adamadenw na kosɛbɛ kosɛbɛ mhm. janko cɛlakaw nin waati la mhm. a caman bɛ yen dumunifɛnw b'a kɛ mhm. bon an k'o fana bɛɛ to yen hali muso bɛ musow la n'i sera olu ma i man ka se muso min ma a bɛ se ka fanga dɔgɔya s'i ma ou bien k'i bɔ cɛya yɛrɛ la pewu. muso bɛ muso la n'i sera a ma i man ka se muso min ma a b'i bɔ cɛya la i y'a faamuya hali musow yɛrɛ bɛ wuli ka dabali kɛ ka cɛ dɔw bɔ cɛya la pewu mais i mana ne bakɔrɔba wele nin sugu o sugu la ɛɛ Seyifilayi n'i ni cɛya bana ma wolo dɔrɔn ne bakɔrɔba wele n b'i dɛmɛ k'a furakɛ a bɛ k'i sago ye a tant que i n'a ma a tant que i n'a ma wolo mais n'i n'a wolola kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ ka ne wele a sababu tɛ ne bolo n'i n'a wolola ayi a sababu tɛ n bolo fewu baati n t'a dɔn ye dɔɔni dɔɔni bakɔrɔba ko cɛya bana mana kɛ maa maa la dabali mana kɛ min ta ye min ta kɛra i bɔra la a yɛrɛ b'a de sa a mana kɛ cɛya bana o sugu o sugu i dabalila o i bɔra la wa dɔ taara a kɛ tan a mana kɛ fɛn o fɛn o fura b'ale bolo mais n'i bangena n'a ye k'o fura t'ale bolo n'i yɛrɛ sɛgɛn k'ale bakɔrɔba Samake wele bakɔrɔba n'an bɔr'o la nafolo baara k'a sɔrɔ dɔɔni kɔnɔna la tiɲɛ b'a la wa ee Seyifila tiɲɛ b'a la kojugu ka nafolo baara k'a sɔrɔ tiɲɛ b'a la kojugu mais a tiɲɛ de man jan tuguni i y'a faamu n'o tɛ nafolo baara a bɛ dɔɔni kɔnɔ a finman fara a jɛman kan a bɛ dɔɔni kɔnɔ